ngati achikondi anu amangokhalira pa foni. Ilili ndi vuto lomwe timalilandira ku inbox kwathu ndi anthu ena ambiri kuti inetu wachikondi wanga amango akangofika pa nyumba basi amangokhalira pa foni. Ndiye ndikufuna nkhani iyi lero tiikambirane osati pongokhala kumpanga accuse or kumpanga blame amene amangokhalira pa foniyo. Komano lero ndikufuna kuti tisinthe approach bwanji tione kuti titenge kuti ndi vuto limene iyeyo ali nalo then ngati ifeyo mkazi kapena mwamuna tingathe kumuthandiza bwanji. ndiye mu video ya lero tigawanamo zinthu 5 zimene zimatha kukhala kuti zimene zikumpangisa kuti azikonda foni yakeyo komanso tigawana zinthu 5 zimene tingathe kumuthandizira kuti asiye khalidwe lakelo chinthu choyambirira ndi chimene timati emotional escape nthawi zinatu pa nyumba paja munthu amatha kufira kunena kuti communication yake ndi wachikondi wake ili, ili, ili tense or mwina palibe kuyamikirana eti sayamikiridwa or mwina akuzifira kuti ali exhausted eti watopa wathodwa ndiye nthawi ngati zimenezi zikafika iye uja amatha kuona ngati kuti foni ndiyo safe place eti malo amene iyeyo akapezako relief akapezako kamtendere pang'ono and amaona ngati kuti pafoni paja akapitapo amafila less judged samakaweruzidwapo kwambiri komanso amafila kuti ali in more control ndiye nthawi zina don't rush to judge kuti ameneyu ndi chikhalidwe cha- chake chabe komano nthawi zina imatha kukhala kuti pali vuto lomwe likumpangitsa iyeyo kuti azitero komanso chinthu cha namba 2 stress management anthu enatu foni ija amatha kuipanga kunena kuti mwina ali ndi pressure ya kuntchito nkhani zachuma zikuwavuta mwina ali ndi ma personal struggles ali ndi mavuto amene alimo mkati mwawo ndiye izizi zimawapangitsa kuti ziwapange push to their screens kuti mwina ayambe kuonera tv or atenge foni kuitulutsa mthumba kaya handbag as a way to ease that pressure amaona ngati kuti ndi njira yachangu imene ingapange numb anxiety mavuto amene ali nawo or kupanga distract their mind komanso chinthu cha number 3 ndi chimene timati feeling unheard nkutheka kuti mwina ma, maganizo ake samamvedwa pa nyumbapo or amangopangidwa dismiss ayi inu paja mwayambapo eti kungopanga dismiss tazisiyeni zimenezo or mwina akayambitsa kukambirana ku- aka- akabweretsa issue kwa inuyo you turn it into an argument imangothera kukangana so achikondi ena nthawi zambiri amatha kungopanga withdraw ndikupita pa foni pawo rather than engage komanso chinthu cha number 4 chimene chimatha kuwapangitsa anthu kuti azipanga glue themselves to their phones ndi chimene timachitchula kuti habitual addiction ichichi ndiye tivomereze nthawi zina zimatha kukhala palibe chifukwa china chilichonse koma chabe ali ndi chikhalidwe chimenechocho komanso ali chabe addicted to their phone and mukadzaiona social media imapangidwira kuti ipange addict anthu mmene anthu amakhala addicted to social media malinga ndi mmene social media yo inapangira scrolling tima short video iti timakhala addictive ukaonera aka kakuseka ukaonera aka wina wake akuvina ukaonera aka so you keep yourself kuti let me scroll more kuti mwina mwake ndingaonerenso zinthu zochuluka so ena izi zimatha kungokhala kungosanduka automatic chabe rather than intentional Eh, iwo sikuti akonzekera kuti atulutse foni komano ifeyoti um, its an addiction or a habit amapezeka angotulutsa foni ndikumaonera or ndikumapita uh, kuma platforms amene iwo afuna kuti apiteko chinthu china cha namba 5 avoidance of conflict or responsibility ena atu foni ija amatha kuipanga kunena kuti ngati njira iti kuti apange avoid ma difficult conversations mwabweretsa nkhani za serious pabanja panu kuti mukambirane iwo nkungopanga foni as a way kuti basi angopanga avoid that komanso ena mwina amatha kukhala kuti akupanga uh, avoid ma household duties or ena mwina emotional intimacy imatha kungokhala way yo- yopangira avoid eh, ndingomuthawa or ndingomuzemba so atulutsa foni yawo ndikumapanga scroll or ndikumapanga zili zonse zimene iwo amapanga pa foni ndiye tiathandize bwanji anthu tikazindikira kuti ali ndi vuto ngati limene lili pali njiranso 5 njira yoyambirira is to change the approach not the complaint tiyeni tisinthe njira yoti tiapangira approach ngati anthu amene wawa m'malo mowauza kunena kuti iwe umangokhalira pa phone tiyeni tisinthe approach tiauze mnjira ina kunena kuti inetu i miss talking to you Nda, inetu nda- ndimasowa kwambiri kuyankhulana nawe tingathe kukhala ndi nthawi ina yake limodzi mutha kuona kuti you are driving at the same destination mayankhulidwe onse awiriwa komano mayankhulidwe enawa ali more respective eti komanso mukumuzindikira iyeyo mukumpasa ulemu wake and mukagwiritsa ntchito njira ngati imeneyi zimayitanira inuyo to the connection ya anthu awirinu rather than defensiveness chifukwa mukangofulumiza kumuuza kuti umangokhalira always pa foni yako nthawi zambiri iye uja amabwera mu defensive mode eti kuti azidifende and sizi- zimapezeka kuti sizinathetse vuto lomwe ife tili nalo komanso tingamuthandize munthu wotereyo mu njira ya number 2 popanga create a phone free moment as banja mwamuna ndi mkazi nthawi zina zake tiyeni tipange tima simple routines eti kugwirizana ndi amuna anu ndi akazi anu bwanji mnyumba muno tipange ma phone free moments nthawi imene tikudya tisamakhale tili pa phone or mwina 20 minutes before bed eti tisanapite kuchipinda kukagona eh, aliyense asamakhale pa phone those are simple things that we can agree and they can work magic izi zimathandizira kuti mwina mukhale ndi a dedicated time to talking or relaxing together as a family komanso chinthu cha namba 3 chimene mungathe kupanga kufuna kuthetsa vuto limeneli ndicho address the real issue kukonda foniko itha kungokhala kuti chabe nda- ndi symptom komano mkati mwakemo mutha kukhala zonena kuti inuyo muzifunse honestly kunena kuti kodi pali ma unresolved tension pakati pathu pakati pa ine ndi mwamuna wanga or ine ndi mkazi wanga kapena pali disrespect pakati pathu kapena pali emotional distance pakati pathu chifukwa mukawadziwa mavuto amenewa akuthandizirani kuti um, mukathana nawo first vuto linalonso litha chifukwa nthawi zina zimakhala zovuta kuti muthetse vuto lina yet vutolo likubwera chifukwa cha vuto lina limene inuyonso mukulidziwa and muli, muli ndi njira zake zimene mungathe kuthanirana nalo chinthu cha number 4 model the behavior you want chinthu chinanso chofunikira amatha kupezeka zoti iyeyo munthuyo ndi wokonda foni komano ah, mnzake akangogwiranso foni nde iyeyo amabwerano mompanga accuse munthu inayo and yet nayenso amakonda foni so inunso reduce your phone use during shared time khalani oyambirira inuyo kuchepetsa kagwiritsidwe ntchito kanu ka foni chifukwa consistency yanu ija imapanga speak louder than ma reminders amene makhala mukumpanga remind wachikondi wanu nthawi zonse komanso chinthu cha number 5 rebuild emotional safety chinthu chofunikiranso mbanja ndi kupanga rebuild emotional safety wachikondi wanu azifira safe so iyeyo akamva kuti inuyo mmamulemekeza mmamumvera mmampanga appreciate mmamuyamikira izizi zimathandizira kuti i- even iyeyo asiye kugwira foni yake naturally osafunanso kukakamiza or osafuna kuchita kukumbutsa zinthu zimene mungadziwe nzonena kuti kugwiritsa ntchito foni addiction ya foni nthawi zina imatha kungokhala chabe a symptom ngakhale kuti nthawi zina imatha kungokhala addiction komano ikakhala kuti ni symptom pamatha kukhala zonena kuti pali vuto limene mukuyena muthane nalo kale fa limenelo ndi limene likumpangisa kuti winayo azingokhalira pa foni izizi zimathandizira kupanga fix connection yanu and zimapangisiranso and zimathandiziranso kuti zipange fix the screen time imene munthu amakhala nayo whether pa phone or pa tv